aw ni yakuma bi an bɛna ntomi ji de kɛ o don na an ka jabibi jimanfɛn an b'a fara bɔ a la an bɛna ale fara de kɛ an ka ndomi ji la bi ne kun ko k'an b'a kɛ dabilenni de la ne ka dabilenni bannen don nin waati in na ko ee ne nin m'a dɔn dabilenni banna dɛ an b'an ka ndomi ko ka sɔrɔ ka na ji litiri kelen k'an ka daa kɔnɔna na ndomi ko in i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'an ka jabibi fara de ne kun kɛlen don k'ale bila kɔnjelatɛri kɔnɔna na ne y'a bɔ a dekɔnjelelen ye min kɛ an bɛna fara ndomi kan ka n'a to ji in ka kalaya dɔɔni n'a y'i ja i bɛ se ka ji kalaya k'a d'a kan dɔrɔn nka ne m'a wuli dɛ i n'a fɔ aw bɛna ye ja la cogoya min na miniti damadɔ ta sanfɛla la an b'a ye ta funteni bɛ to ka wuli ni waati selen na an bɛ nanaye kɛnɛ walima nanaye jalan ne balimakɛ dɔw bɛ to ka ɲininka u b'a fɔ ko fɛn jalanw dɔrɔn de bɛ sɔrɔ anw bolo ko an ye tunkarankew ye n'a sɔrɔla fɛnjalanw de b'aw bolo baasi den kelen t'a la aw bɛ se ka fɛnjalan ninnu k'a la a bɛɛ n'a ja de don a jalen don ka ɲɛ fana miniti damadɔ a b'a fɔ k'a bɛ wulili daminɛ n'a kɛra k'a bɛna wulili daminɛ dɔrɔn an b'a jigi ka bɔ ta sanfɛ komi n y'a fɔ cogoya min na aw bɛ se ka jikalan k'a la k'a daji i n'a fɔ ne y'a kɛ tan cogoya min na fana aw bɛ se k'a kɛ ten n'a sumana wagati min na an b'a ta ka jabibi cɔngɔ a la kosɛbɛ walasa jabibi ji ka jigin an ka ji la o kɔfɛ an b'a sɛnsɛn sɛnsɛnko fila bɔɲɔgɔnko waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo nin ye sɛnsɛnko filanan de dabɔlen y'an fɛ tan baara ɲɛnabɔlen filɛ nin an bɛna sukaro k'a la i bɛ sukaro ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani sugurivani a k'a dɔn k'a fɔ ne ka jabibi jimanfɛn dilantɔ la n fɛ n ye ɲamaku k'a la i yɛrɛ b'a lajɛ sa n'i b'a fɛ k'a fariya ka tɛmɛ nin kan i bɛ se ka ɲamaku dɔ fara a kan n'an b'an ka wɛri da pari an mago bɛ jɔ nemurukumuni ma an bɛ nemurukumuni jɔsi an ka wɛri da la ka sɔrɔ ka na an ka wɛri da an bɛ n'o su sukaro la n'a y'i ja i bɛ se k'i ta kɛ sukaro mugu in ye nka ne ta in ye sukaro yɛrɛ de ye i n'a fɔ ne ye sukaro min kɛ n ka minfɛn na sisan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka minfɛn n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ndomiji kɔ an bɛ n'o kɛ an ka bɔliniw kɔnɔna na n'a y'i ja i bɛ jinin kuruma fara a kan nka ne bɛna n ta don firigo kɔnɔna na bi aw bisimila aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ a da parila dɛ i mana n'i da turu a la dɔrɔn timiya de bɛ wuli i da fɛ ani kumuyani aw k'an bɛn